Kwachitika zinthu zobeba kwambiri makamaka apolisi akwanitsa kugwiratu anthu amene anakhala pansi ndikumakumba manda a alubino nde cha ku Dowa uku kupezeka zoti basitu onse kumbwandilidwa afumutu ndi afumutu mkatimo ayi ndithu dziko ili tifotokoze bwinobwino kunena kuti takhala tikumakuwatu pano wewewewe nkhani za alubino mupanga chani kodi inu hmm? Mufuna mudzikhala basi ndekutino ndikumaopseza anthu amenewa azisowa mtenderenso ndekut basi iyayi uku mwana wasowa wachialubino uku iyayi ndekutitu amenyedwa anthu achialubino iyayi ukunso manda akumbidwa ayi zakhala motere ku Mulanjenso zakhala motere ayi ayi ayi nde takhala tikumayankhula nkumanena kuti police gwirani ntchito osatino muzingokhala tikufunano muyambire ma case amene akuchitikawa zomwe zachitikazi mufufuze kuti apanga zimenezi ndani ndipo muwagwire osati no zikachitika tipangaso nde ndizimene tabwera nazo leroli sitichedwatu ndetu chikalata chimenechi kuchoka ku police ayi akuitha anthu amenewa akunena kuti Malawi Police Service Public Relation Office of course address yawo pamenepo police arrest village headman and five others in Dowa graveyard tampering uh, linked to albinism case akunena kuti kuchoka ku Malawi Police Service, nthambi ya polisi ndithu, akuti apolisi tu amanga nde kuti no aah mfumu ya ya mudzi wina wake kumeneko komanso nde kuti ndi anthu ena 5 amene no cha ku Dowa uku akhudzidwa kuti anakakumba manda, manda amene wo ndi oti an panayikidwa m'bale amene anali ndi khungu la chialubino. Tiwerenge paragraph number 1 akuti chani?

Her grave was desecrated on 12 January 2026. Akunena kutitu apolisi ndi zoti akwanisa kumanga mfumu ina yomwe imatchedwa kutino Khombera yochokera ku Dowa ndi anthu ena 5 amene akhuzidwa kunena kuti anthu amenewawa ndi zoti anapita kukafukula manda a mzimayi wina yemwe dzina lake ndi Mausamatha Zakariya ndipotu munthu ameneyu anali wa khungu la chialubino. Izitu ndi zoti zachitikira ndekuti ku mudzi mwa mfumu Khombera yemweyu, manda a m'mudzi wa mfumu Khombera, Kwa TA Nsakambewa ku Dowa ndipo mzimayi ameneyuyu ndi zotitu anamwalira mu chaka cha 2023 ndipono anayikidwa mmanda ndekuti nthawi imene 2023 mwezi wa August komano zapezeka zonena kuti manda ake apezeka kuti akafukulidwa basi mpakana kukafika pansi paja kupanga zosakhalapo bwino pa 12 January 2026. Yeah, yupitilira apa akunena kuti the arrested individuals are village headman Khombera, real name Chisusa Mangulenje 55 of Dowa district, Ton, uh, Tone Chawando Mwale 56 from Zomba district, Nsoloni Makuira 48, uh, Maliton Ma Maguya 47, Lazaro Gideon 24 and Yakobe Chikoza 32 all from Dowa district akunena kuti anthu amene amangidwawa anthu onena kuti mfumu iyiyi tikuinenayi, mfumu Khombera imeneyi ya m'mudzi mwa Khombera omwemo imeneyi ndi ya zaka 55 yamangidwa ndipo dzina lake lenileni la pa msonkho ndi ndani? Chitsosa Mangulenje wa zaka 55 ameneyo kuchoka ku Dowa komweko. Nde ati amanganso a Tony Chawando Mwale amenewatu ndi a zaka 56 kuchokera ku Zomba district boma la Zomba. Kubwera ndiri pali a Nsoloni Makuira a zaka 48, pali a Mariloni Maguya a zaka 47, pali a Lazaro Gideon wa zaka 24 ndi Yakobe Chikodza, kaya ndi Chikadza, wa zaka 32. Anthu onsewa awa taatchulawa ndi oti akuchokera ndekuti m'boma la chani? la Dowa. Ndekuti komweko zachidziwikire m'mudzi wake omwewo. Ikupitilira, ufiti tu uliko, ufiti nde umenewu, mfiti izi, fake mwaona kuti ndidaimba pamene paja mfiti zagwidwa izizi. The MPS believes the suspects jointly participated in the crime. All remain in police custody as investigations continue to identify and trace one remaining accomplice. They will be taken to court soon to be formally charged akunena kuti no apolisitu ndizoona kuti akukhulupirira zoti anthu amenewawa onsewa anali ati kumenyatu alliance tu basi kagulutu kugwirizana iwe ukakumba ndinu iwe ukatsegula manda poti mfumu ndine ndzadyapo gawo lakuti lakuti inunso nde kuti mukapanga motere iwe ukayang'ana kuti kukudutsa anthu ndiwe cha amene akabweretse mafosholo nde chani Basi ati kumenya ndithu ka alliance kukapanga akukhulupilira choncho apolisi ndipo onsewo apakana panopa ali mu chitokosi ndipo akhala mmenemo pamene nde kuti kafukufuku akupitilirabe chifukwa pali kathyali wina amene watani wathawaso pakati pawo ponena kuti pali winaso amene watsalira amene nde kuti akufuna ampeze amene akampeza nde kuti ampitiseso nde kuti mmenemo m'chitokosi onse chaposachedwa pompa akhala kupita no ku court kuti no akakumane ndi chigamulo court mmene imayenera kukagwilira ntchito yawo pamenepa

A senior superintendent Lael Chimtembo, Service Public Relations Officer, akunena kuti, Police ya ku Malawi kunoko ndizoona kuti tu ikufunano ku makamaka kuombera mmanja anthu a mmudzi umenewuwu uwu wa kwa nde kuti wachani wa Khombera umenewuwu mudzi wa mfumu imene mfumu yopusa kwambiri. Akuti akufuna kuwaombera mmanja mamembala a mmudzi mmenewu chifukwa chonena kuti anthu amenewa anali ndiye kuti basitu kukhala pamene paja kupeka uthenga iyayi madzulo tinaona akuti akuti iya apolisi zinayenda motere aa oo madzulo tina pereka ndithu ndiye kuti chani information pamene pajapa mpaka na anthu apezeka kuti ata- agwidwa chifukwa cha anthu amene anali m'mudzi muja cooperation amafuna kugwira ntchito ndi polisi ndithu kutani kuwulula kupereka maumboni mpaka na anthu onse atani agwidwa amene wasala ndi mmodziyo komanso akunena kuti no ifeyono ngati apolisi sopano tikufuna kunena kuti Ifeyo tikunenetsa pano, ifeyotu chidwi chathu ndichoti tizipereka kwa Total Moyo kuonetsetsa zonena kuti anthu amene ali onena kuti mwina mwake akuma, ali ndi mavuto ena ake kapena akuperewera kwina kwake kapena chokhala m'majani, anthu amenewowo e, osiyananapo ma vulnerable eti, amenewowa azitetezedwa ndithu mu, mujeni mu dziko munomu, azikhala ndi aufulu and anthu amene apezeka ochita ijeni zothamangitsa anthu a alubino kapena kupanga chani, kupha amene kungogwidwa. akumana ndi full force ilo lamulo ndiye akumana nalo lenileni osati zoti chani iyayi ndiye kaya direct osati zokuti akumana ndi lamulo and amva kuning'ina nde izitu zikuphatikiza ndi anthu amene amakakumba manda a alubinowa kuti amenewo lamulo akumana nalo walemba ndi layelo chimtembo amene amayankhulira malawi police nkhanitu ndimeneyo makosana tinganene chani bravo apolisi ife zomwe timafuna ndi ziti ndi zimenezizi Anthu amene akagwidwa chonchi ndiye kuti no ena ake azichita mantha, abale aja mwina angakhale otetezeka. Tipangenso note apa kunena kuti taonani okayambitsa ndikukhala ndani? Mfumu ya m'mudzimo. Akuluakulu. Iii! Umunthu palibe. Izizi ndiye tinakhala tikukamba over and over again. Koma mfumu zoona? Mfumu imayenera izipereka chitsazo chabwino koma ndi chitsazo chotani chakupereka? Akatsegula manda ndi iyeyo. Tiyeni! Tiyeni tikakumbe basi kumakatsogolera zimenezo zosayenda. Lamulo ligwire ntchito and apa no mercy eti tisamve zoti ma bail ma bail chani chani amenewo direct achoke kumeneko basitu apezeke zoti akakhuthulidwe ndithu ku Maula. This is not on. Ife sitikufuna tiziona zinthu ngati zimenezi zikumachitika iyayi. Another thing tikufuna tikambe nkhani yonena kuti anthu a mmudzi agwira ntchito ndi police zija tinkanena Let's be our brothers keeper tikhale anthu amene tikumayang'anirana mmamidzimu osati no mukamva kuti chanchanchani ndiye basi mungokhala kumva zoti kwabwera akuba kuthamanga ndithu kukathandizira nawo kumva zoti no akukuwa kwazovuta kuti afuna ampange chipongwe anzathu a albino kuthamanga ndithu kumene kukateteza mwayiona pachitika zina zake muli ndi maumboni basi kupereka kupolisi mbali imodzi ndiye kuti no yokhala ma brothers keeper zimene zimafunikira ndi zimenezizi apolisi ntchito yabwino kwambiri ofunika kupitiliza kupanga chonchi kuonera kuti no ngati pachitika zimilandu zina zake osamachedwa zisamachite kufika poti zikule mpakana madzi afike mkhosi zithetsereretu zimenezizi kuziduliratu mutu amwene kuzabwera ndekuti no anthunso ammidzimo tiyeni tipitilizeni kusamalilana zimenezi zimene zikufunikira zimenezi kwa nzathu amene muli ndi khungu la chialbino dziko linoli dziko lino Dziko lino nde ndi lanu. Palibe wina wake amene akuyenera azikuopsezani and osamakhala pansi ino ndikumapezeka zoti basi inu muzikhala monjenjemera. Chomwe tikungofuna apapa ife ndoti tizikhala tikumayankhulatu. Pamenepo nde sitisiya. Something happens kaya chachitika kwa ndani ife tikhala tikumayankhula just know kunena kuti inuyo pamene muli ndi khungu la chi albino, doesn't mean kunena kuti nde kuti inuyo you walk alone inuyo simuzayenda nokha yah chifukwa chani Justin Take nde izakhala ikuonetsetsanso zoona kuti inu nafenso tikumayesiranso mbali yathu kuyankhula zomwe zikuyenera ziyankhulidwe kukuyankhulirani sizoona zoona kuti inu mukakhala mu dziko muno muzikhala ngati kuti inuyo nde kuti inu ndi anthu ena oti ochokera kwina kwake ku space kwina kwake never Dziko inoli ndi lanu and kaya audindo akakhala kufoilitsa ifeyo tizikhala tikumada tikumagaza panopa osanyengelera. Akuti.